gule wachisamba kuti akonzekere chifukwa akamaliza amayi Kaliati kutiyankhula agule wachisamba tikupemphani kuti mutipangire perform zikomo kwambiri
Dikirani pang'ono, dikirani. Eh, ndithudi lelolo Eh, tv na maloto sang'amba zikomo kwambiri your excellency the president of utm and also the president to be from 16 september dr daliso kabambe your excellency the first lady to be come, 20, come 16th september and all my seniors present this afternoon akuluakulu anga onse makolo anga onse a regional governor onse a director amayi mashado anzanga tikuyamikireni a president tsiku la lero munayenera kuti mulayende ku 23 ku 36 ku 24 ku mchesiku koma ayi ndithu munakhala pansi na kuti tiyeni tikangokumana nawo ku Masintha tikunyadireni kwambiri nonse a 23 24 36 takumana pano Mwateronso kuti posachedwapa mukayenderanso abale athu a ku 25 komanso mukafikanso kwa Chinsapo. Usogoleri uzikhala uti? Osati usogoleri omanyamula malole ndikuwaunjika ku bala ina yache uko ndikuwatenga anthu dziko lonse central region yonse nkuwaunjika pano. Tufuna usogoleri umene kuti Masintha izibwera ndi anthu a mu 23 Masintha izibwera ndi anthu a mu 24 Masintha izibwera ndi anthu a mu 36 onse amene mwabwera pano ndi ayina chakuno kunyadireni kwambiri apresident enatu anali pompano atanyamula zipani zonse ziwiri atanyamula lilongwe yonse ndikuwaunjika pano ndi chipani chomwe chosalembesa chomwe udindo koma umenewo omauza anthu kuti muziyenda pansi. Iyi ndiye ya district iyi yomaona kuti chipani cha UTM chilipo. A president ya district imene mukuipanga pano pamene muswanye zonse lero mayendesedwe a chuma chanu timango tingokupemphaninso kuti tifuna ngakhale mafuta ophikira akudula anthu angophika ndiwo zoviika mukangokhala president Mchinji imalima mtedza, Mchinji imalima soya. Mafuta ophikira azichokera kampani yolima opanga mafuta ophikira azichokera ku Mchinji. Apurezidenti, lero muno anthu analephera ngakhale kudya nyama, koma tili ndi Dwambazi komanso tili ndi Dzalanyama. Pamene mukhale purezidenti, nyama zichokera ku ku Lilongwe ku ku- ku ujeni uku ku Dzalanyama nyama zichokera ku Mzimba ku Dwambazi E, ife tizitumiza nyama kuchokera kunja zina titatopa naonso kudya m'malawi muno lero anthu tingokhuwa nkhululu m'mamizi mukusowa kuti tidye zonunkhira kusowa kuti tidye nyama chifukwa ndalama yogulira nyamayo tilibe mchifukwa chake ngakhale ndi bajeti yomwe ya chiradzulu district council alibe ndalama timati kupemphera ya chiradzulu anzanu akupita pa geti apo mawa nanunso munyamuka muzikalandira pati pamenepo zomvetsa chisoni munthu akapita ku sukulu akamachoka ku nyumba kwache aziyendera nyuzipepala ndi tishu komanso azitenga madzi mu chigubu kuti akazithandizira azigwiritsa madzi aku nyumba kwake a pa mjigo chifukwa bajeti kulibe m'makhanso anthu ndi madzi omwe mulibe ku chiradzulu ngakhalenso ku- ku- ku- ku- kumachinga nzomvetsa chisoni kuti oyambirira kukoleza ndale muno anali john chilembwe nkumampitira kwa john chilembweko ndikumampembeza kuti mzimu wake use mumtendere koma anthu athu akwa john chilembwe adapita ku sukulu ndikumakagwira ntchito ku makhanso akulephera ngakhale ndikulandira bajeti yomwe akulephera ngakhale ndikumalipidwa komwe koma ku sukulu anapita and this your excellency you should not even do it musakonderenso chifukwa pakukondera kuti anthu akwa john chilembwe akhaule inu anzanga aku chiradzulu mungokhala kuyambira sikisi to four osamwani madzi omwe mumayitanisa madzi a mumjigo a mumtsinje wa ku chilembwe uku kumamwa kumeneko chifukwa budget mulibe anzanu akulandira pa getipo nkumalandira mafifite kumalowa kumpanda matengani maminibasi anu muzipita kumeneko Your Excellency, pamene mukhale president pa 16 September pano tikupempheni kuyambira thyolo mulanje chiradzulu kumenekoko ndiye tikhale tikumabweresa makwacha chifukwa chokuti anthu akumene kuja mwapase mphamvu azitulusa nandolo chifukwa kumene kuja ndamene amadzala nandolo amene anthu amadya chipere anthu napita nawo kunja ndalama zibwera kuchokera kumeneko anthu alilongwe dowa ntchisi mwapase osati fetereza akulandira leroyi koma mupange dongosolo limene munapanga lija fetereza wanu khala otsika mtengo pamene munali budget director nthawi ya malemu bingu mutharika Mzimu wake use mumtendere tinadya number one kulandira chikho chochita produce chimanga m'Malawi muno anthu nkumadya pa tsiku katatu komanso ana nkumazungulira kuseri kwa nyumba komanso china nkumachitumiza kumaiko akunja tikupempheni nthawi imene Lilongwe, Dowa, Ntchisi, Kasungu komanso ngakhale Mchinji izatulusa chimanga tikupempheni bwana pamene mukhale president m'Malawi muno muonesese kunena kuti anzathu aku ntcheu kukhale ma factory mwanza omapanga juice pakhale ma factory ntcheu yomapanga mbatatesi ma chipisi anthu angopanga chapa chiwaya kungotenga mafuta amene akazingirayo nyama ya nkhumba kumakaotcha nawo chifukwa mafuta a- a- m'magolosalemu akudula mtengo akatsala pamenepo akumazola Chifukwa ngakhale asambe angosamba ngati ubatizo omaviikidwa mmadzi opanda sopo angozola mafuta amumphika chifukwa cha ndalama kusowa kuti agulire mafuta osambira masopo osambira ndi mafuta ozola lero anthu akunche aku- akumwanza ngakhalenso kuneno we want factories there come 2016 come pa 16 september pano kuti anthu akumenekuja azitulusa juwisi amene tingathe kumagulisa Malawi muno komanso kumabweretsa chuma chimene anthu akuchisowa. Zinazo bwana munanena nokha mmene mulongosolere zimene mubweretse chuma Malawi muno, nkhani ndi kuonanso nkhani ya misewu ngakhalenso nkhani ya milato, nkhani ya magesi imene ni manifesto wa utm kuti khomo lililonse kukhale magesi ngakhalenso madzi apezeke. Amene madzi anabweretsa aja kuti ayende afike kuno sanafikebe, akudikira utsogoleri wanu. bwana wapa 16 September pano lero bwana you are walking in the shoes of SKC and may so, his soul rest in peace anthu ena kamati pwiko pwiko kubwera panopa wani nkhani ya maloto osang'amba aja ndati imeneyo tangobweretsa anthu alawe pang'ono tikamanena nkhani yoti maloto osang'amba ngakhale mutafuna kuti mugwirire chilima chotani

Chilima palibe amene angamuiwale mmalawi muno wani ndamene anabwelesa nkhani yoti osaopa osatopa osafooka ena atasonkhana pano amanamizira kumakweza zibakira zawo zamakhala ngati mi- mitima ya nkhuku zibakira zimene ja za utm chibakira mwamba utm chibakira mwamba ichi ndi cha utm chizindikiro cha utm ichi chimene chimapangisa kuti osaopa Osatopa, osafooka and mwini wake ndi Chilima mzimu wake Dr. Saulos Chilima uuse mumtendere ndipo we are going to remember you forever. Masanja ngati awawawa mwini wake anali Dr. Saulos Chilima amene anayambisa masanja anthu osamba bwino anthu ooneka bwino, anthu omavala ma specs, omazola ma makeup ngati ifeyo atinakweni. And when we put on makeup, it's part of the dressing. Tikavalanso ma glass wa, ndi part of the dressing. Koma ma artist mbali inayo, timakhala tikubisa misozi imene anthu athu akuvutika m'Malawi muno. Misozi imene takhala tikumulirira Chilima nthawi yayitali. Misozi imene anthu akuvutika m'Malawi muno timakhala tikubisa misozi ifeyo ngati anakubala, imene anthu akumayenda wapansi opanda ngakhale sapato, imene anthu akumasamba opanda ngakhale sopo because we promised them ndipo panali apo pa Kamuzu Institute of Youth ndipo ndinene mawu awa amene tinabweretsa manifesto ya ma mega farm ndi utm amene tinabweretsa manifesto yokudya katatu pa siku ndi utm amene tinabweretsa manifesto ya ma, ya ma youth empowerment women empowerment komanso maloni ndi utm imene amanena kuti atsogoleri musamangovala chilichonse mukuziwanso kuti sizimakuyenerani zinthu izi ndi ma manifesto a inefe mungotidikira ife tikalowa mboma tichite implement you can ask dr Engineer Ka- Kambala, you can ask uh, the PS, you can ask even the president knows kuti china chilichonse manifesto aliwonse tindi ka booklet kache kwa kuti kodi iyi tidzachita implement bwanji manifesto amenewo osati kungozuka kumati bwiko bwiko and we know kuti chilima anakhala mmavuto chifukwa cha ndani munthu wache amabwera kumalapa lero anadzalapanso ground yache iti imeneyo kodi ife tinanena kuti amene wapha chilima ndi wakuti nanga anthu amaneneranji i say could you please come tabwerani ambuye tabwerani tabwerani ambuye ambuye no no no no ambuye awo eh tabwerani i say mwansanga nsanga tabwerani tabwerani mwansanga nsanga mwansanga nsanga twaje mata ima pamenepo atsogoleri mulungu adalenga dziko lapansi ndi dziko lakumwamba ndipo kunatani kunawala and thats utm and this is in the book of genesis amene mmapita kuchalichi ena timangonama kungoika baibulo kumutu ku- mulungu aziona kuti tikuwerenga baibulo tisakuiwerengayi tikabwera mu genesis akuti mulungu analenga dziko lakumwamba dziko lapansi ndipo kuzikoko kunatani kunawala and this is the muni and muni uyuyu ni manifesto ayi ndi ndi logo ya chani ya utm and this is the logo of utm We are not even targeting anybody else tikayasa makandulo timakhala kuti tikuyasa muni wathu kuwala muni waukulu unapita mulungu analandira mzimu wake wa dr saulos chilima timuni tating'ono tilipo ifeyo mmaona ngati utm yatha yatha and muni uja ndi uti ndiye munthu akaona kuti tikayasa kandulo tikuchita target munthu wina kodi kunache mwayamba kulapa lero la mwayamba kuziulula lero kwachako inu mmaona ngati nthawi imene timayasa makandulo misa zonse zimachitika za kumpingo kwa eni dr saulos chilima za za masewera anthu anasavuke chipani cha utm logo yake ndi iyi Tikamayasa makandulo tikuyasa muuni remembering the soul of Dr. Saulos Chilima with the logo of utm. Logo ija ndi iti? Nde munthu akubwera pano kuti aya mukuyasa makandulo eh, mukuchita target munthu. Ife tikachita target munthu. Tinene mawu awa ambuye. Ndimakukondani kwambiri. love to love teni mukakhale pansi zikomo kwambiri tionana nde munthu akabwera pano naye kuti ayayi mukumayasa makandulo kodi tangundika kuyasa makandulo ngati tikuyamba june yemweyu director wa anyamata ndipo makandulo onse amene amanena director of operations tipite maboma onse kumene anzathu abale athu amene anafera anafa limodzi ndi chilima kukayasako kandulo ndi kudzutsa mizimu yawo kuti iwuse muchani mumtendere ndikukumbutsa mulungu kuti mudalenga dziko lapansi komanso kunatani kumeneko kunawala and kuwala kumene kukuwalisa dziko la malawi ndi dziko lonse lapansi ndi chipani cha utm and pa 16 september when dr dalitso kabambe becomes the president kunja kuno kuzawala njala izatha mafuta azapezeka komanso zotsika mtengo anthu azadya katatu madzi azapezeka magesi azapezeka kuwala kwake ndikuti kodi mulungu atani aku- atalenga dziko lapansi ndi lakum- lapa- lakumwamba ndi lapansi kunavumbuluka khasu kunavumbuluka khu- nkhuku ayi koma kunatani kuwala kwake ndi kuti utm timati tinene mawu awa lero amene mmapita m'misonkhano yosiyanasiyana from now onwards please leave us alone mumapanga zanu timakuonani timuthokoze president wathu anali wamtendere musamukondere don't even mention him tinakuonani atangomwalira kumene mumayenda ndi ndalama m'matumba m'masaka kumapita nazo kumaofesi a utm kumapepesa anthu ife kumadabwa kuti what has happened and today mufuna muwauze anthu chani tikupempheni anayimba kale uja kuti opusa ndife tithokoze inuyo mwachenjera koma tisakumveninso mukutchula dzina lake pachabe chipani cha utm tinakuphunzitsani kusamba ndiye mukumalemba lero mmanyuzi ndikumanena kuti atabwera pa masintha tikumutsatira munthu wina pa masintha pano ndi pa ground wina aliyense amapita kumeneko pa masintha pano ndi ground lina lililonse wina amene angatha kupitapo so those people amene mumalemba nyuzi zanu nkumanena kuti ambu- a- a utm apitanso pa masintha akusatira mapazi andani poti inu asanamwalire chilimayo mutadziwa kuti mwina amwalira munayamba kusunga kalenso ndevu osapanga zofiira bwanji kuti zisiyane ndi zachilima mwaona anthu inu mukanena kuti akubera chilima wasunga ndevu wasunga ndevu kuti azifanana ndi ndevu zake za chilima tsopano inuyo ndi anthuwo amene akubera chilima ndinda ndiye ndi kuti mukanene kuti ife tikubwera kubwera pa masintha pano tikumabera timayenda m'mapazi mwa munthu munthu wache ndani asogolere chipani ngati cha utm chinakukanikani chinakukanikani munalephera kuchimaliza ife tinali ndi masomphenya tinali ndi maso achiziwiso tinadziwa atinyenga iyeyo musamuone kuti ndi buluyo 211 koma uyu ndi fisi nyimbo ya sisepi Usadinazie. ndiye tikunena kuti chipani cha utm ndi ichi tinachivutikira kuchilembesa mulungu anatikomera mtima chinalembesedwa is a part of this on kumapeto kwenikweni tinene pano malo ano tabwera pano kuzafunsa ngongoli tabwera pano kuzafunsa ngongoli imene tinasayinirana uko ku Kamuzu Institute of Youth ndipo ngongoli tikuzifunsa panali zipani 9 zimene zinasayinira mgwirizano cha 9 cha UTM sono ife UTM tili pano tabwera kuzafunsa ngongoli yathu kwa zipani zonse 8 kwa azibusa onse mipingo yonse imene mamuyendera chilima kuti please humble yourself and be the running mate come 20, 20, 2025 you are go, your party utm is going to lead tabwera kuzafusa ngongoli kuti nthawi ya chipani cha utm ija ndi iti ndino ndiye mukamati ndima ndima kuja mumasayinira tu kuti chipani cha utm chiima 2020 chani ndiye zipani zonse 8 tikufusani ngongoli ndi anthu onse amalawi Ndi mipingo yonse imene imamuyimira Chilima tikuzafunsa ngongoli lero kuti chipani cha utm chija ndi chiti? Ndi ichi. Ngongoli jakwana mutibwezere chipani cha utm chija chiima 20 chani ino ino. Inu nonse ami- pa mipingo yonse tiyeni muyang'ane ku chipani cha utm. Inu zipani 8 zonse kupatula cha 9 cha zipani zonse 8 tikudabwa mukuna kuti ine ndima ine ndima mumasayinira pajatu masiginecha anu alipo azipani ena mutayima ngati ndani Poti chipani chimene muli ngongole yathu ndi inuyo. Ngati chinali chipereganyu opereka ndi inu mutibwezere ndani? Ifeyo. Ena inu tsiku limeneja munakhalanso pompaja ndevu zisanamere muli ng'ang'ala popo kumadikirira kuti 2025 chipani cha UTM osatinso china iyayi koma chipani cha chani? Cha UTM. tikamabwera pano ndikumanena maboza please talk about yourself ndiye timati meleka tikuthokoze unazi wa anthu ena kuti ndi amaboza anthu ena ndi amaboza inu mumanena kuti ife tikusatira mapazi a munthu wina kumamusatira pa masiti apano mukamuuzenso ngati anakutumani kuti mulembe mukusatira chipani cha utm ndinu munatibera nsalu yathu kumakhala ngati ndi yathu mwaba faiti yathu kumakhala ngati kuti mukakhala kumati e chibakera mwamba Pangani zanu, kaya mutenga zala ziwiri, kaya folo, kaya faivi, kaya teni, kaya muziphatikiza ndi za kumwendo, zimenezo muzipanga, koma ife chathu ndi chibakera m'mwamba. Ah, waunami, waunami, waunami, waunami.

ya utm ni ya red anapana kwa- panasoni umuni panasoni likandulo utm jeleyi azikunamizani inu mweni muli apayi akulephera kukonza nsi- bridge ya pa thuchilapo koma amadusa popo kumapita kwinako ndiye akanakhala kuti ndi asogoleri osanama akanayamba kukakonza bridge ya ku thuchila kwawo komwe mbale tiyeni muzisuka mkati osati kusuka kunja iyayi osabwera pano kumanyozesa chilima amene anakuyikani pabwino and may his soul, his soul rest in peace ndipo mzimu wache ukukantheni koopsa kumene kulioko ambuye dr Da- saulos chilima timakukondani ife tizakukondani nthawi zonse and sitikuopa sitikutopa sitikufooka ngakhale atatikwirira mumchenga tizakhala tikuyankhulanso ndipo muzaona chibakera chili mwamba tili mumchenga momwemo tizatulusa chibakera chathu mwamba kuyambira lero mpaka naso pa 20 pa, twe- pa 16 september and we ask you the director of youth please let's move forward with the candles because it is our logo nobody's logo yathu konse kukapita kovota pamene patakakhala dr kabambe kumapeto kukakhala kamuni mukangotiko chongi akakhala makasu tayiwala bwana mukakhala president bweresani zisulo zazikuluzikulu mechanizing uh, agriculture kuti tizilimira zisulo ma tizilu- tizilimira ma zisulo za makono osati makasu tikumbire nkhululu manda makasu omwe azibambo awo atcholachola misana ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri